Ní aithním mórán agaibh. Is ceann de na rudaí a bhíonns ag baint le cúrsaí Gaeilge ar fad an lá ná tá tú ag labhairt leis na daoine céanna i gcónaí agus tá an scéal céanna cloiste i gcónaí. Ach leis an fhírinne a inseacht, aithním corrdhuine ach tá go leor daoine anseo nach bhfaca mé riamh cheana agus cuirim fáilte speisialta romhaibh agus faoin méid a bhéas le rá agam. Tá mé ar chineál, i dtosach báire, nuair a thosaigh mé ag obair ar seo, léigh mé an teachtaireacht a fuair mé leis na ceisteanna agus bhí mé ag obair ar cén staid ina mbeadh an Ghaeilge sa bhliain 2030 agus ansin chuaigh mé ar ais agus léigh mé an cuireadh arís agus scaoilfidh mé mar.

atá againn faoi cheist na Gaeilge. Agus i dtosach báire, just cén staid ina raibh rudaí, abair, le. San daonáireamh deireanach a tógadh, ar bhealach, níl againn ach na sonraí ó 2016 againn agus sin mar a léirigh sé go raibh an méid sin daoine sa bPoblacht, sna Sé Chontae Fichead, a rá go raibh Gaeilge acu, go raibh siad ábalta Gaeilge a labhairt. Tuigeann chuile dhuine anois gur cineál áibhéil é seo, céard a chiallaíonn ábaltacht, níl sé an-soiléir.

Tá sé beagáinín níos airde ná in 2006. Tá an t-ísliú chomh beag is ní dóigh liomsa go ndéanann sé an oiread sin de dhifríocht ach níl sé ag fás, cuir ar an gcaoi sin, agus ar bhealach beidh i gceann bliana eile, beidh na sonraí againn ó 2022 agus an daonáireamh a tógadh mí Aibreáin agus beidh sé spéisiúil cé mar a sheasanns rudaí ag an bpointe sin. So, tá na sonraí againn ó Tuaisceart na hÉireann ó 2021, foilsíodh iad cúpla mí ó shin, thar a bheith spéisiúil. Tá na ceisteanna difriúil uilig agus labhróidh mé libh faoi sin ar ball. Cuirtear go leor ceisteanna faoi an cumas labhartha atá ag daoine, an bhfuil siad in ann labhairt, scríobh, léamh, an bhfuil siad in ann labhairt gan scríobh agus léamh, an bhfuil siad in ann léamh

Agus ó thaobh labhairt gan léamh agus scríobh, tá méadú an-suntasach ar fad, tá sé trí huaire níos mó. So tá rud éicint, tá scéal éicint ansin do lucht na Gaeilge sa Tuaisceart, go bhfuil an oiread sin daoine in ann an Ghaeilge a labhairt ach níl siad in ann í a léamh ná a scríobh. Agus ar bhealach tá míniú an-simplí air sin, mar níl an córas, níl Gaeilge ar fáil sna scoileanna. Ach céard is tábhachtaí, feictear dhomsa go bhfuil sé i bhfad níos tábhachtaí go mbeadh cumas labhartha ag daoine ná cumas léamh agus scríobh, ach ag an am céanna, níl aon dabht faoi ach tá obair le déanamh leis an méid sin daoine, má tá an méid sin daoine sa Tuaisceart in ann an teanga a labhairt ach níl siad in ann í a léamh, níl siad in ann í a scríobh, bí cinnte go bhfuil éileamh ar chúrsaí ó na daoine sin. Cé chaoi leis an teanga seo, nár fhoghlaim siad ar scoil, a léamh i dtosach agus a scríobh ansin? So ceapaim go bhfuil saghas, go bhfuil, go n-insíonn sé sin rud éigin dúinn. Níl aon figiúir curtha síos agam, mar sin an chéad uair eile a bhéas sonraí againn ón Tuaisceart. Gabhfaidh mé ar aghaidh go dtí, cén áit sa Tuaisceart a bhfuil na daoine a deireann go bhfuil, gurb é an Ghaeilge an príomhteanga? Now, arís, bhí ceist ar an daonáireamh, ceist inar iarradh ar dhaoine, níor bhain sé leis an nGaeilge go sonrach, Ach iarradh ar dhaoine cén príomh-teanga a bhí acu agus bhí rogha mór mílteach, níl fhios agam an raibh scór teanga ar an liosta, an Pholainnis, an Liotuáinis, an Fhraincis ar ndóigh agus na teangacha éagsúla atá á labhairt ag na grúpaí, na grúpaí éagsúla anois atá ann. Agus bhí an méid sin a dúirt i dTuaisceart na hÉireann, 6,000 a dúirt gurb í an Ghaeilge an príomh-teanga atá acu Mar tá sé sin suntasach chomh maith, Agus cá bhfuil na daoine sin lonnaithe? Sea, tá beagnach a leath lonnaithe i mBéal Feirste. Seo iad na háiteacha is mó eile. I mean, tá sé ar nós, tá siad scaipthe fud an Tuaisceart. Just phioc mé amach na háiteacha is mó ina raibh daoine a dúirt go raibh, go raibh an Ghaeilge mar phríomhtheanga acu. Tá, is glacaim leis, daoine a bhfuil níos mó eolais acu faoin Tuaisceart, faoin tíreolas sa Tuaisceart, glacaim leis gur i lár, lár Uladh atá Carn Tóchair. agus b'fhéidir gur sin an fáth go bhfuil an ceann sin chomh ard, tá 'fhios agam go mbíodh scéimeannaí ar bun thart ar an Iúr agus go raibh daoine, go raibh daoine ag obair ar an talamh leis an scéim a chur chun cinn. Ar ndóigh, seo Doire agus, agus, agus, agus actually cuireann sé iontas orm go bhfuil Doire chomh íseal leis sin, go speisialta nuair atá sé chomh gar do Dhún na nGall agus go leor daoine ó Dhún na nGall. ina gcónaí i nDoire agus ceangal idir, ceangal muintire idir muintir Dhoire agus muintir Dhún na nGall. So cuireann sé, cuireann sé cineál iontas orm go bhfuil sé sin chomh híseal is atá. Ach sin mar, sin iad na figiúirí a tháinig amach as an, as an, as an daonáireamh. Ehm so cé mhéad duine a bheadh ag, a bhéas ag, ag labhairt Gaeilge, tá sé, Tá mé th'éis triáil figiúir a chur air, agus seo, níl ann ach mo thomhas, níl aon, is buille faoi thuairim, tá saghas, cineál, tá, tá tuairim agam go bhfuil sé beagáinín coimeádach, leis an fhírinne a inseacht, má leanann rudaí ar aghaidh mar atá. Sin an méid daoine a bhfuil cumas, cumas labhairt na Gaeilge faoi láthair acu sa Tuaisceart de réir an daonáirimh. Feictear dom, tá sé ag méadú, agus go bhféadfadh sé, go bhféadfadh sé, smaoinigh gur mhéadaigh sé ceathracha míle,

Na daoine atá chun, na daoine breise a gheobhas tú ansin, bhuel, níl, níl tú chun iad a fháil arís an dtuigeann tú, seo, mar a déarfá, tá siad faighte agat. Ach bheadh tú ag súil, mar a déarfá, go mbeadh daoine breise i gcónaí ach nach mbeidh tú, nach mbeidh an méadú chomh mór. So, saghas, is cineál, is fás, is fás a bheas ann i gcónaí agus feictear domsa, faoi sin, go bhféadfadh an méid sin daoine, a bheith i dTuaisceart Éireann a dhéarfadh go bhfuil cumas labhairt na Gaeilge acu. Agus is mór an méid, is mór an figiúr é. Mar má théann muid go dtí na figiúirí ón daonáireamh, daonáireamh sa bPoblacht, arís, 2016, seo an méid daoine a dúirt go raibh Gaeilge acu ach mean, tuigimid uilig é seo. I mean, saghas, tá mé ag cuartú na daoine seo, mar a déarfá, má tá tú ag iarraidh dul isteach in oifig sa státseirbhís ag cuartú an duine, cá bhfuil, cá bhfuil, cá bhfuil na daoine atá in ann Gaeilge a labhairt leat? Níl siad ann, leis an fhírinne seo. So níl, is áibhéil é sin freisin. Ach, so fág é sin as an áireamh. So seo iad na daoine a dúirt go labhraíonn siad Gaeilge go laethúil. Seo iad na daoine a dúirt go labhraíonn siad either Gaeilge go laethúil nó go seachtainiúil. Now ceapaim go bhfuil an figiúr sin suntasach. mar is as Tiobraid Árann mise, dá dtiocfainn síos go Cluain Meala, áit ar b'as mé, agus seachtain a chaitheamh ann, bheadh mé ag déanamh go maith i gCluain Meala go mbeadh agam deis Gaeilge a labhairt uair sa tseachtain. Mar, ní, cinnte ní bhíonn seans agam féin thíos ansin, ag meascadh le gaolta agus cairde agus mar sin de, ní bhíonn seans, seans nach, ní dóigh liom go bhíonn seans Gaeilge a labhairt chuile lá. So, ach, ach, ach, ceapaimse taobh amuigh de cheantracha Gaeltachta ina bhfuil an Ghaeilge cineál go nádúrach, gur tomhas i bhfad níos fearr é cé cé mhéad duine atá in ann Gaeilge a úsáid go seachtainiúil. So, seo an líon daoine faoi láthair. Sin an líon daoine faoi láthair a deireanns go bhfuil siad ag in ann Gaeilge a labhairt ar a laghad go seachtainiúil, taobh amuigh den córas oideachais. Ceapaim go bhféadfadh fás tíocht ar sin agus an fhad is go bhfuil cineál polasaithe dhá chur i bhfeidhm le go dtiocfadh fás air agus tá rudaí áirid a thuganns dóchas dhom faoi láthair. an tOireachtas anseo, mar shampla, agus an brí agus an beocht agus an fuinneamh atá i measc an dream óg atá ag an Oireachtas, tugann sé dóchas dom. Agus is fás beag é. Ach abair faoi sin 2050, bhíomar ag caint ar go mbeadh 100,000 cainteoirí laethúla sa taobh ó dheas, agus go mbeadh an méid sin ag úsáid na Gaeilge go seachtainiúil, so má chuireann tú an méid sin leis an méid a bhí agam ó thuaidh, tá muid ag caint ar thart ar 400,000 duine sa tír ar fad, agus b'fhéidir faoi 2050 go mbeadh an tír aontaithe, go mbeadh muid in ann a rá go bhfuil 4,000 duine, 400,000 duine. atá ag úsáid na Gaeilge ar bhonn rialta le caint. Now is iontach an rud é sin má, dá mbeadh, dá bhféadfaí é sin a bhaint amach. Agus creidimse, agus ceapaim gur duine réadúil mé, gur spriocanna iad san a fhéadfaí a bhaint amach. Anois, cén fáth, leis na cúiseanna sna méid, sa mhéadú sin atá le feiceáil agam? Mar tá, tá fás na Gaelscolaíochta ó thuaidh agus ó dheas agus ceapaimse gurb é sin ceann de na rudaí is tábhachtaí. a tharla ó thaobh líofacht Gaeilge a thabhairt do dhaoine taobh amuigh den Ghaeltacht, an fás atá ag tarlú sa nGaelscolaíocht agus tá tionchar freisin le, tá súil agam go mbeidh tionchar le feicint, le feiscint sna blianta atá le tíocht san infheistíocht mhór atá á dhéanamh ag an Stát sa, ó dheas, san, sa bpleanáil teanga sa nGaeltacht agus taobh amuigh den Ghaeltacht. Ba cheart go mbeadh ansin. Tá. Má leanann an Stát ar aghaidh ag ag feabhsú na feabhsú an seirbhís tre Ghaeilge atá ar fáil faoin Acht Acht na dTeangacha Oifigiúla, an leasú a cuireadh ar an Acht, agus má thagann an tAcht Teanga i bhfeidhm agus má chuirtear i bhfeidhm é ó thuaidh, beidh i bhfad níos mó deis beidh i bhfad níos mó fostaíocht le fáil ag daoine sa Státseirbhís agus sa sa sa chóras poiblí as Gaeilge a bheith acu agus beidh níos mó deiseanna ag daoine Gaeilge a úsáid leis an leis an Státchóras. So ba cheart go gcuirfeadh sé sin leis an méid Gaeilge a bheadh á úsáid. So tugann sé sin dóchas dhom. Ach tá roinnt rudaí eile a chuireann, b'fhéidir, lagmhisneach orm anois is arís. Tá i bhfad níos mó daoine, bhuel chuile bhliain, feicim sin i scéalta, go bhfuil níos lú daoine ag roghnú Gaeilge sa gcóras oideachais agus tá siad ag cur isteach ar dhíolúintí agus mar sin de. Beidh sé sin ag fás agus mar sin de. Aisteach go leor, ní chuireann sé sin an oiread díomá orm ná ní chuireann sé an oiread lagmhisneach orm is b'fhéidir a chuireann sé ar dhaoine eile. Mar i ndáiríre, ní fhaigheann tú, ní, ní, ní, ní an córas oideachais a dhéananns Gaeilgeoir asat. Níl aon dabht faoi ach cabhraíonn sé, go dtugann sé an tús duit. Ní hé sin a dhéananns Gaeilge, ní hé sin, ní mar gheall ar dhuine, gur fhoghlaim tú Gaeilge ar an mbunscoil ná ar an meánscoil, ní hé sin an fáth go mbeidh tú ag úsáid Gaeilge nuair a fhágann tú an scoil. So, ní féidir linn bheith ag brath ar an gcóras oideachais. So, ní, beidh, ach beidh sé sin ag tarlú. So, beidh níos lú agus níos lú daoine ag déanamh Gaeilge sa 26 chontae, mar gheall go mbeidh siad ag fáil na díolúintí seo. Beidh an rud is mó a chuireanns faitíos orm ná an creimeadh teanga atá ag tarlú sna ceantair Ghaeltachta, agus nílim ag caint ar anois na ceantair laga mar tá siad sin imithe, tá an Ghaeilge imithe, ní fiú bheith ag caint ar orthu mar Ghaeltachtaí a thuilleadh, ach na ceantracha láidre Ghaeltachta, agus beidh figiúirí agam ansin a thaispeánanns é sin. Agus tá, d'fhéadfadh an díograis don Ghaeilge atá an-láidir faoi láthair sa Tuaisceart, bheith ag lagú de réir a chéile. Tharla sé sin sa stát ó dheas. Bhí an-díograis don Ghaeilge le linn na céad blianta den stát, níl aon dabht faoi sin, na scéimeanna éagsúla, na rudaí a triaileadh, na scéimeanna nua a triaileadh, scéimeanna an-uaillmhianach ar fad. Ach tháinig lagmhisneach mar níor oibrigh rudaí amach chomh maith is a bhí daoine ag súil leis. Agus ansin, go dteipfeadh ar an stát ó thuaidh agus ó dheas. Na rudaí seo atá siad ag geallúint ó thaobh seirbhísí a chur ar fáil, nach n-éireodh leo é sin a dhéanamh. Tá contúirt mhór gur é sin a tharlós, go mbeidh, go mbeidh reachtaíocht ann agus go mbeidh polasaithe ann ach an mbeidh an polasaí sin á chur i bhfeidhm? Sin an taobh stáit dhó. Agus tá rud eile, an mbeidh lucht na Gaeilge ag éileamh na seirbhísí? Mar tá sé alright bheith ag rá cuirfimid na seirbhísí ar fáil ach tá go leor seirbhísí ar fáil tré Ghaeilge nach mbíonn lucht na Gaeilge á úsáid faoi láthair. Tá go leor den státchóras, abair ó dheas, a chuireann seirbhís maith ar fáil tré Ghaeilge. Agus cuireann sé iontas orm i gcónaí an méid daoine ar cainteoirí Gaeilge iad, ar díograiseoirí Gaeilge, nach mbaineann úsáid as sin. So tá obair le déanamh ansin, daoine a spreagadh le úsáid a bhaint as na seirbhísí atá ann agus agus na seirbhísí sin a mhéadú. Anois, ehm, so bhí mé ag caint ar an nGaelscolaíocht agus ní ní miste breathnú ar na figiúirí atá ag baint leis an nGaelscolaíocht agus tá mé Tá mé ag tá mé ag tógáil na figiúirí seo ón leabhar iontach seo a chuir Pádraig Breandán eh, Pádraig Breandán Ó Laighin amach Níos túisce i mbliana, Pobal na Gaeilge, is fiú do dhuine ar bith breathnú air. Tá go leor leor fírící ann ach chomh maith le sin tá cur síos an-fhuarchúiseach aige ar cén cén staid ina bhfuil cúrsaí chomh maith. Agus is as sin a fuair mé na figiúirí seo agus seo mar a sheasann sé sa bhliain, sa scoilbhliain 2017-18, is dócha gur sin an bhliain deireanach a raibh figiúirí ar fáil dhó. Sa nGaeltacht, tá an méid sin sa mbunscoil. i scoileanna atá ag múineadh trí Ghaeilge agus sin an méid atá sa mheánscoil, 3,000. Sna Gaelscoileanna sna 26 Chontae tá an méid sin, mar a fheiceann sibh, ach ar fad, idir Ghaeltacht, na Gaelscoileanna, Tuaisceart Éireann, sin an méid. Tá an méid sin sna bunscoileanna, tá an méid sin sna meánscoileanna. Is cinnte go bhféadfadh fás teacht air sin. Níl 'fhios a'm, is dócha go bhfuil, go bhfuil muid gar do saturation point ó thaobh sin dó, níl 'fhios agam, b'fhéidir nach bhfuil, tá 'fhios a'm go bhfuil pobail fós ag éileamh bunscolaíocht tré Ghaeilge agus go mbíonn go leor deacrachtaí acu ach cinnte níl saturation point sroichte ansin, gur féidir, gur féidir méadú a chur ar sin agus níl aon dabht orm ach duine ar bith a thiocfadh thríd an chóras, an córas sin, Dá mbeidís ag tíocht amach as an gcóras sin, gur cainteoirí líofa a bheadh iontu, 90 fán gcéad acu ar aon chor, agus go bhfuil seans maith go bhféadfaí iad san a choinneáil ag úsáid na Gaeilge mar theanga ina saol. So, rud atá ag tarlú, rud atá tugtha faoi deara againn, agus gan sibh a thachtadh ar fad le figiúirí, thogh mé an trí aoisghrúpa seo, an trí chohórt seo, céard a tharlaíonn dhóibh, mar tá figiúirí againn 2011, baineann sé seo anois leis an 26 contae amháin. Ní dhearna mé é seo le haghaidh an Tuaisceart, seans maith go bhféadfainn é a dhéanamh ach ní raibh deis agam leis an fhírinne a inseacht, breathnú ar na haoisghrúpanna éagsúla. Ach abair 2011 an aoisghrúpa seo, seo an méid a bhí ag úsáid na Gaeilge go laethúil taobh amuigh den córas oideachais. Bhí thart ar leath acu sa nGaeltacht, leath acu taobh amuigh den Ghaeltacht. Abair nuair a bhí na daoine sin cúig bhliain níos sine, bhí titim mhór ann, thart ar 15,000 níos lú. ag tuairisciú anois go bhfuil siad ag úsáid na Gaeilge. Agus fiú amháin an dream a bhí idir 20 agus 24 i 2011, féach ar an titim síos go dtí sin, nuair a bhíodar cúig bhliain níos sine arís. So says tá mar atá attrition ag tarlú ó chomhar nuair atá an cohort ag fáil níos sine. Ach cén fáth sin? Bhuel, ceapaim go mbeidh attrition áirid ann. Ach cén fáth go bhfuil sé comh láidir sin? Mar tá sé láidir. Tá thart ar, táimid ag dul síos go dtí seacht, ó sin go dtí sin, sin laghdú síos go dtí 75 fán gcéad den méid a bhí anseo. Agus tá an, thart ar, laghdú aríst ó sin go dtí sin, tá tú ag caint ar, ar thart ar an rud céanna, mar a déarfá. So tá mé, tá, tá, níl na figiúirí agam nó níor bhreathnaigh mé ar na figiúirí le haghaidh, ach níl aon mhaith, féadfaí dul isteach in iomarca figiúirí ach is léir go dteastaíonn rud éicint a dhéanamh. Ón uair a fháganns daoine an mheánscolaíocht agus iad ag rá ag an bpointe sin go bhfuil siad ag Gaeilgeoireacht nó gur daoine iad a úsáideanns an Ghaeilge go laethúil agus ansin nuair a théann siad ar aghaidh agus cá dtéann siad? 80% de na daoine atá ag dul amach as na Gaelscoileanna tá 80%, beagáinín níos mó ná 80% ag dul isteach sna coláistí tríú leibhéal. So sin an áit inarbh fhéidir greim a fháil orthu. Agus feictear dhomsa gur sin an áit arbh fhiú go mór bheith ag caitheamh airgid le daoine a fhostú istigh sna hollscoileanna, le bheith, na daoine seo a eagrú, a tharraingt le chéile, eagrú, rudaí a eagrú. Ní, ní, ní bheith ag caint faoin nGaeilge. Rud deireanach a theastaíonn uaibh ná bheith ag caint faoin nGaeilge. Ach bheith ag déanamh rudaí trí Ghaeilge, siamsaíocht tré Ghaeilge, ócáidí sóisialta tré Ghaeilge, cuairteanna thar lear, cuairteanna i nGaeltacht, cuairteanna go dtí Coláiste eile, rudaí mar sin. An rud deireanach a theastaíonn uaim ná a bheith ag caint faoin nGaeilge ach go mbeadh na h-ócáidí, an comhthéacs curtha ar fáil dóibh. Now tá, tá, tá, thosaigh, nuair a, nuair a, nuair a thosaigh mise ag múineadh istigh sa, san RTC mar a bhí air ag an am, istigh sa Coláiste i nGaillimh, an, tá siad ag glaoch an ATU anois air, an Atlantic Technical University air, Ach nuair a thosaigh mé ag obair ann, em, bhí, thosaigh mé ag plé le eagrú cúrsaí iománaíochta ann, mar gheall, mar gheall, ní hea go raibh an oiread sin scil agam in iománaíocht, ach mar gheall gur as Tiobraid Árann, tugadh an jab sin dhom. Mar a luaigh seo, bhí níos mó cáil ar Thiobraid Árann an uair sin faoin iománaíocht ná an oiread sin, ach ar aon chaoi, em, ach rud a thug mé faoi deara, nach raibh mórán eagair curtha ar chúrsaí Cumann Lúthchleas Gael sna coláistí, ní sna coláistí Danainn ach sna hollscoileanna go ginearálta. Agus ansin thíos i bPort Láirge, san RTC a bhí i bPort Láirge, an WIT ina dhiaidh sin, d'fhostaigh siad duine, lánaimseartha, le dul agus na cluichí Gaelacha a chur chun cinn. Agus taobh istigh de chúpla bliain bhí an WIT ag buachtáil an Sigerson agus an Fitzgibbon. Sin comórtas nach mbíodh coláistí cosúil leis an WIT in ann cur isteach air roimhe sin, b'é le haghaidh na hollscoileanna amháin, agus thuig coláistí eile, má tá muid in ann breith suas orthu siúd i WIT, caithfidh muide daoine a fhostú freisin. Agus bhí an Cumann Lúthchleas Gael ag íoc cuid den tuarastal a bhí á íoc leis na daoine seo a bhí fostaithe le tíocht isteach. Agus anois tá go leor coláistí ag déanamh an rud céanna, tá siad ag fostú, daoine in éindí leis Cumann Lúthchleas Gael leis na cluichí Gaelacha a chur chun cinn. Ach is iad na cluichí Gaelacha na cluichí is mó a imrítear anois ag an tríú leibhéal. Ní raibh sé mar sin. Bhí an rugbaí i bhfad níos láidre, bhí sacar, sa gcoláiste ina raibh mise, bhí sacar i bhfad níos láidre ná cluichí, ná cluichí Cumann Lúthchleas Gael. Ach anois, san earnáil sin, d'fhéadfaí an rud céanna a dhéanamh ó thaobh na Gaeilge de. D'fhéadfadh daoine cumasacha atá go maith ag eagrú, atá, a bheadh in ann dul isteach sna coláistí, na daoine seo atá ag teacht amach as na Gaelscoileanna, iad a aimsiú i dtosach báire, oibriú leo, oibriú leis na cumainn atá ann cheana, iadsan a fheabhsú, a dhéanamh níos éifeachtaí, rudaí a eagrú idir choláistí agus mar sin de. Ceann de na rudaí atá ar bun agam faoi láthair agus bím ag scríobh alt chuile mhí le haghaidh Comhar ag breathnú siar ar na sean, na sean irisí nó na sean eagráin agus ceann de na rudaí a thug, tugaim faoi deara ná an méid oibre a rinne an Comhchaidreamh, an eagraíocht a bhí idir ollscoileanna siar sna caogaidí, seascaidí, na seachtoidí. Agus tá mé cinnte go bhfuil go leor teaghlaigh Gaelacha ann maidir leis an gComhchaidreamh Maíálar go mbeadh na h-oiread eagraíochtaí go raibh an oiread sin de shaol sóisialta dhá cruthú acu, ocáidí agus mar sin de, go raibh fir agus mná, Gaeilgeoirí, ag castáil le chéile agus ag titim i ngrá agus is ait iad a tharlaíonn ina dhiaidh sin. So, tá, tá muid, tá, caithfimid bheith ag obair ar an gcaoi sin. Agus mar a dúirt mé, an rud deireannach a theastaíonns, tá beirt de mo, tá beirt de mo, do mo chlann anois, tá duine acu, beidh sí ag damhsa ar ball so b'fhéidir go mbeidh ormsa imeacht sara mbeidh an cruinniú seo críochnaithe. Ar aon chaoi, tá an bheirt acu agus tá siad díreach théis críochnú le coláiste agus mar sin de, rud deireanach a theastaíonns uathu siúd ná éinne a bheith ag seanmóireacht dhóibh faoin nGaeilge ná aon rud mar sin. Ach labhrann siad Gaeilge le chéile agus labhrann siad Gaeilge le cuid mhaith de na cairde atá acu agus labhrann siad Gaeilge nuair atá an comhthéacs ann. Comhthéacs sábháilte, comhthéacs ciallmhar, comhthéacs ina bhfuil sé inghlactha Gaeilge a labhairt, labhrann siad Gaeilge, sin an rogha teanga a bheadh acu. Ach níl siad chun mórán brú a chur orthu féin ach má thugtar an comhthéacs dhóibh. So caithfimid cuid mhaith den chomhthéacs a chruthú do na daoine seo atá ag fágáil na scoileanna le, agus, agus Gaeilge mhaith acu ó na Gaelscoileanna agus mar sin de, tíocht ó na Gaeltachtaí agus mar sin de, dhul isteach i gcoláistí, caithfimid rud éicint a dhéanamh faoi sin. Ceapaim gur, gur príoracht a bheadh ansin dhomsa dá mbeinn i gceannas ar, ar chúrsaí. Anois, just, ar ndóigh, cás na Gaeltachta, cuireann sé lagmhisneach ormsa amanta, ach ní féidir é a dhíscríobh iomlán agus, ná tada mar é, ach cinnte gur é an rud atá le sonrú ó na, atá le tabhairt faoi deara ó na sonraithe a tháinig amach ón dá daonáireamh is deireanaí ná an laghdú atá ag tíocht sna ceantracha Gaeltachta is láidre. Seo an Cheathrú Rua. Seo Cois Fharraige, Gaoth Dobhair, Cloich Cheann Fhaola, Ciarraí Thiar, nuair atá mé a rá Ciarraí Thiar, seo iad na LPT's, Ciarraí Thiar, tá an Daingean agus, abair, ceantar Lios Póil agus mar sin de san áireamh. Conamara Láir, sin é Cill Chiaráin, Carna, an ceantar sin uilig. Cuid den laghdú, sa líon, tharla sé i ngeall ar laghdú daonra. Ach féach, tá an tábhacht bhainteach sa sin ná na pointí laghdú den sciar, más mian leat, nó an céadchodán den phobal a bhí a rá go labhrann siad Gaeilge go laethúil. I ndáiríre, caithfimid, caithfimid tabhairt faoi sin. Caithfimid díriú ar na ceantracha sin. Má chailltear na ceantracha sin sa 30 bliain seo atáimid ag caint air, Má imíonn an Ghaeilge mar ghnáththeanga labhartha sna ceantracha sin, sa gcaoi is nach mbeidh ann ach teanga mhionlaigh, tá an, tá an Ghaeltacht mar a thuigeanns muid Gaeltacht, tá sí imithe. Ceantar na nOileán bhí treisiú, canathaobh? Ní thuigim, leis an fhírinne agus ach is is breá rud é go raibh sé sin ag treisiú. Baineann cuid de go le le le le athrú daonra. Bhí an daonra théis titim an-mhór ó 2006 go dtí 2011 agus dar linn, so tá mise ag ceapadh go bhfuil baint éicint ag imirce leis an scéal, daoine ag tíocht agus ag imeacht, tá tuairim agam ach níl mé cinnte. Cinnte is outlier é sin agus tá sé difriúil ón chuid eile. Is ceantar an-láidir Ghaeltachta é, níl aon dabht faoi sin.

Tá, tá, tá, tá feabhas an-mhór tagtha ar dtosach báire líon na ndaoine a úsáideas Gaeilge go laethúil, go speisialta ar an méid páistí atá in ann a rá go bhfuil siad, go bhfuil Gaeilge acu agus go bhfuil siad ag úsáid Gaeilge go laethúil taobh amuigh den chóras oideachais. So tá rud éicint ag tarlú sna Déise arbh fhiú breathnú air agus fáil amach cén fáth go bhfuil rud éicint ag oibriú ansin agus an bhféadfaí, an bhféadfaí an rud céanna a dhéanamh. Now níl mé a rá gur Gaeltacht láidir é cosúil le Conamara ach is Gaeltacht é ina bhfuil saghas cineál, go bhfuil go bhfuil tíocht tíocht aniar ann go bhfuil go bhfuil go bhfuil fás beag ag tíocht ann agus go gcaith go gcaithfí fáil amach cén fáth agus ní ní níor tharla sé thar oíche tá sé ag tarlú le deich mbliana anuas I mean má thugann má théim siar go dtí dhá mhíle is a dhá mhíle is a sé d'fheicfinn fás ansin ó sin go dtí ó ó dhá mhíle is a haon déag freisin ach feiceann tú cuid eile de na na na na Gaeltachtaí beaga arís tá an tá an tá an ídiú sin ag tarlú agus caithfimid seasamh seasamh in aghaidh sin.

agus b'fhéidir go léiríonn sé céard atá ag tarlú now sna figiúirí sin, roinneadh an Ghaeltacht isteach i dtrí ghrúpa, Grúpa A, Grúpa 1, na ceantracha láidre, ceantracha Catagóir A, ceantracha ina mbeadh Gaeilge, mar a déarfá, sa chéad slide a'm, deisceart Chonamara, Corca Dhuibhne, Gaoth Dobhair agus na ceantracha sin, Grúpa B, ceantracha ina mbeadh na Déise, Rath Chairn, na Múscraí agus mar sin de, agus Grúpa 3, i ndáiríre, sin ceantracha. Nach fiú trácht orthu, Maigh Eo, níl aon Ghaeilge fanta orthu sin, Éireannaigh de chathair na Gaillimhe agus Achréidh agus mar sin de agus oirthuaisceart Dhún na nGall. Ar aon chaoi, seo an rud is, seo an rud is, tá scantrúil. Má thógann tú an méid daoine ar cainteoirí dúchais, tuismitheoirí ar cainteoirí dúchais agus tuismitheoirí a bhfuil Gaeilge líofa, ní cainteoirí dúchais iad ach tá Gaeilge líofa acu, cuir an péire sin le chéile Sna háiteacha láidre, tá 83.6% de na tuismitheoirí a bhfuil Gaeilge ó dhúchas nó Gaeilge líofa acu, ach sin an méid páistí i rang a sé a dúirt go raibh Gaeilge sa mbaile dá húsáid. Ndáiríre, má tá muid ag iarraidh wake up call, seo é. Agus sna ceantracha níos laige, tá an scéal sách dona freisin. Abair, má chuireann tú an dá fhigiúr seo le chéile, tá 54% de na tuismitheoirí le Gaeilge líofa, Gaeilge ó dhúchas, ach níl ach 15% de na páistí i rang a sé. Now, cén réiteach air seo? Bhuel, now, céard a tharla, céard a tharla i 2011? Cuireadh deireadh le Scéim Labhairt na Gaeilge. Níor cuireadh aon rud eile ina áit.

Níl aon mhaith duit a bheith ar an mbóithrín ag labhairt Gaeilge le do chuid gasúr má tá chuile tuismitheoir eile ag labhairt Béarla lena gcuid gasúr. Tá tú chun an cath a chailliúint. Chaillfidh tú an cath sin le do chuid gasúr. Ach má tá dhóthain tuismitheoirí ar an mbóithrín céanna ag labhairt Gaeilge le chéile, tá siad ag, tá siad ag tacú le chéile. So ní leor an 46 fán gcéad sna ceantracha is láidre. Caithfimid, tá critical mass ag teastáil. Cén chaoi leis an critical mass sin a dhéanamh? Feictear domsa go dteastaíonn scéim nua le daoine atá, b'fhéidir, patuar faoin nGaeilge, nach bhfuil intinn chinnte déanta suas acu, a thitfidh isteach cineál through default a bheith ag Béarlóireacht leis na gasúir, mar gheall nach bhfuil aon chinneadh consiasach déanta faoi. Caithfear na daoine sin a tharraingt isteach. agus caithfear iarracht a dhéanamh iad a mhealladh agus b'in an rud a fhéadfadh scéim nua labhairt na Gaeilge a dhéanamh, nó bhí an seanscéim, níl mé ag iarraidh é sin a chur orthu, mar an seanscéim bhí sé bunaithe ar céard a bhí ag tarlú sna scoileanna leis an fhírinne a inseacht, níor thosaigh sé go dtí go raibh páiste seacht mbliana d'aois, rud a theastódh, rud a mhol, go dtí go dtí, bhuel, rud a mhol na saineolaithe nuair a chuir siad an Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíoch le chéile, go mbeadh scéim nua ag tosnú ón uair a thaganns páiste ar an saol. Agus sin a theastaíonns. Nuair a thaganns páiste ar an saol go mbeadh rogha ag daoine agus go mbeadh scéim ann le go mbeadh siad in ann, le go labharfaí leo agus go mbeadh siad in ann cinneadh, níl mé ag rá brú a chur orthu ach táimid in ann cinneadh a thógáil, cinneadh consiasach a thógáil agus go mbeadh aitheantas tugtha don chinneadh sin. Má tá siad le rogha a dhéanamh, Gaeilge a labhairt le gasúr, go mbeadh aitheantas tugtha. Céard é an buntáiste a bheadh ansin? Mhéadódh sé an méid seo tuismitheoirí, cinnte. Oibríonn scéimeannaí mar sin. Tá an córas talamhaíochta uilig bunaithe ar scéimeannaí mar sin, feiliméaraí a mhealladh le rudaí a dhéanamh. Níl mé ag rá go gcaithfidh tú iad a mhealladh, ach má mheallann tú iad, déanfaidh níos mó acu é, nó déanfaidh siad níos fearr é. Ach chomh maith leis sin, tugann sé sonraí duit. Beidh fhios agat cá bhfuil muid ag dul. agus tugaimid má tá fhios againn, má tá muid in ann a thaispeáint, go bhfuil níos mó agus níos mó tuismitheoirí óga ag ceannacht isteach ansin. Tá seans éigin de. Tá fhios agam, mar a dúirt mé, tá páistí a'msa, nó ní páistí a thuilleadh iad ach tá siad sna fichidí, agus tá, bhuel, deirtear go dtiochfar amach leis na daoine agus tá súil a'm, am éicint,

le go gcaithfidís rogha a dhéanamh, le go gcaithfidís smaoineamh ar céard iad na constaicí agus go mbeadh cúnamh agus comhairle ar fáil dóibh faoi na constaicí sin a shárú. Agus tá constaicí ann. Fiú amháin sa nGaeltacht is láidre tá constaicí ann. Ach tá go leor leor, agus beidh Sorcha ag caint ar seo, Tuismitheoirí na Gaeltachta, tá an-obair ar bun acu, tá an-obair ag dreamanna cosúil le Ceoltóirí Óga Chois Fharraige, tá dream thuas ó thuaidh, An Crann Óg, agus an bealach a bhfuil siad ag nascadh an teanga agus ceol le chéile. Tá sé iontach go leor. Ach tugann sé dóchas dom, an bealach a bhfuil nasc á dhéanamh idir teanga agus ceol agus tá sé sin le feiceáil anseo ag an Oireachtas agus tá sé sin ag dul ar aghaidh. Ok, críochnóidh muid. Now, ok, tá mé ag ceapadh go bhfuil sé sin uilig ráite agus eh.